an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli tanu bɛ lase bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma fɛn fɛn sɔrɔlen bɛ an na nin wagati la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye silamɛya foli min y'a salamaleku aramatulilahi taala barakatu an b'an ka émission mali kɛnɛ kan min tɛ émission dogolen ye diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan min ye fayida kɛnɛ maa mago ɲɛ kɛnɛ maa mago dilan kɛnɛ bi an wulikajɔ kɛ ka boli ka se sabalibugu ni an ka mori funankɛ denmisɛnnin dɔ ma n'ale tɛ maa dogolen ye hali n'i y'a sigilen i b'a dɔn a bɛ kisɛ kan a bɛ dɔnni kan sabu bi n'an an m'a jɛ an n'a jɛra a mɛnna a ye baaraw kɛ maa ye min jaabira an témoignage sɔrɔ min na hali sisan sisan yanni baro ka daminɛ dɔ ka témoignage jirala an na min y'a wele

ya rabi ala ka sabu ɲuman kɛ ala ka ala bonya n'a barakama sɔli ala mohamɛdin wasalim an bɛ foli di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'u ka garibukɛ ani u denkɛnin mankan don ni dɔw k'an ma firidawusi mohamɛd makalu n'ala ka dɛmɛ insala a tun kɛra fama ye nka a ma kɛ ni ɲinɛ ye o ye wilibali ye i n'a fɔ sefula yɛrɛ b'a kalama O ye tiɲɛ. tuma dɔ la garibu ka ko ka ca o ye wilibali ye déplacement ani mɔgɔw ka baaraw o de tun kɛra fama ye dɔɔni nka u k'a dɔn n'u y'an tununnen ye waati o waati u k'a dɔn an bɛ mɔgɔw ka baara la de a tɛ tɛmɛ o nka kan n'i bɛ baara la i b'i jija baara fana fɛ walasa ko tiɲɛw jaabi bɛ se ka ye o ye wilibali ye ya rabi ala ka sababu ɲuman kɛ A diyara n ye. k'ala bila na barakama sɔli ala muhammadin wasalim alhamdulilayi firidawusi an b'i fo Ahan. ala k'i nɔgɔya an bɛɛ ye ami ami sabu ɲɛnamaya boli boli a n'a bato a n'a seli n'a hijitaga a boliboli n'a farifɔni a n'a ɲumayaba a bɛɛ bɛ boli la fɛn min nɔfɛ alijinɛ firidawusi ala k'an bɛɛ se i ma ala k'a to i k'an bɛɛ minɛ k'an don
a banna mohamɛd makalu ni jɔn k'a ma firidawusi alijinɛ kapitali bi an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ morikɛ firidawusi n'i sera ale fɛ yen ala b'i sɔn alijinɛ tɔgɔ min b'a la n'ala ka jɛ i dusu tɔɔrɔ bɛ suma a fɛ yen
n y'o de fɔ bi m'an jɛ cɛ caman n'an y'a daminɛ cɛ caman binna wa ni cɛw bɛ ka taa ko bɛ danga min na ni cɛntigi de bɛ ka taa buruntɔw bɛ ka burun taatɔ bɛ taa sɛki mamadu makalu firdaus
yanni an ka taa ɲɛfɛ i ye funankɛ ye i ye denmisɛn ye
fɛn dɔ kalifalen b'i la

alihamdulila sefula n'i ye n ɲininka dolo la ni ala ka dɛmɛ an bɛ dɔɔni fɔ a la mun ka maa lamɛnbaaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ ko tuma dɔ la hakilinajigi ye k'a fisa k'o la n'o t'an delila ka dolo emisiyɔn kɛ ka tɛmɛ maa caman y'a lamɛn u ye faamu sɔrɔ a la wa caman y'i ta labɛn fɛnɛ u ye jaabi ɲumanw di fɛnɛ u y'a labɛn u y'a labɛn n'a tila caman sera teri yɛrɛ ma ni ala ka dɛmɛ insala o de kun kɔnɔna la n'i ko dolo dolo bɛ tali kɛ hadamaden ka ɲɛnamaya babu de kan ale bɛna fɔ planète dɔ pour que i bɛ fɛn fɔ walasa mɔgɔ ka se ka fɛn fɔ i b'a ni misala dɔ comparer ɲɔgɔn na n'o kɛra a tigi bɛ se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna na dolo bɛna fɔ planète dɔ de hadamaden bolo hadamaden ka latigɛ ka hɛrɛ ani ka sabati ani ka kow bɛ fɔlɔ yɔrɔ min na san'a ka s'i ma fɔlɔ Bari hadamaden dɔw dɔnnen dɔnnen don k'u kofɔ k'u bange k'u bila u bɛ sabati dɔw kɔnɔ u ma na diɲɛ dugukolo in kan fɔlɔ, unhun, o dɔnna cogo di? Ayiwa, dolo de y'a jira, ɔhɔ, o tuma o bɛ cogo min na déjà kɛ ni Ala ye e ka ɲɛnamaya latigɛ e nana dugukolo kan yan, unhun, o tuma e ka sababu ɲumanw de fana bɛ tɛmɛ i ka dolo siraw fɛ, unhun, i bangera ka bɛn don min ma a bɛnna heure min ma a bɛnna waati min ma a bɛnna wuranɛ min bɛ ka baara kɛ mɛlɛkɛ min bɛ ka baara kɛ o waati, unhun, ani sabatila ko minnu kɛra o waati kɔnɔna dayɛlɛni min b'a kɔnɔ ani datugu min b'a kɔnɔna na o tuma adamaden ka ko bɛ tali kɛ nin kɔnɔnaw de la ni ala ka dɛmɛ inchallah bɔn o misala bɛ cogo min na a bɛna fɔ ɲinini sira kan ni gari ɲininiw sira kan maa min bɛ yen ni e taara bɔ kungokolo dɔ kɔnɔ kungokolo in kɔnɔna la yirisunw bɛ yen yiriden nasɔn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i mago fɛn fɛn i b'a sɔrɔ i b'a dun i ka ɲɛnamaya kɛ a kɔnɔna la o tigi la mago tɛ forosɛnɛ la tuguni bari ala y'ale garijɛgɛ diya ale bɛnna ni o ye a b'o cogo kelen na fana ɲɛnama dɔ kɔnɔna na dɔw t'a dɔn dɔnni kan ka baara walasa k'i dolo saniya bari olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnen don ala de y'u garisigɛ diya bari ko bɛ fɔlɔ ala la dɛ n'ala ye min di maa ma ee o to o bolo n'ala ka dɛmɛ inchallah o cogo kelen fana don nka ni maa min bɛ e bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ e nana se dugukolo dɔ ma o dugukolo a falen don gunguru ni yiriw la fɛn t'a kɔnɔ min bɛ e nafa e dun bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ a yɔrɔ la min bɛ e nafa cogo kelen don f'e ka baara de kɛ o yɔrɔ na ka gunguru in furan ka bɔ yen k'a yɔrɔ bure k'a na ka sɔrɔ ka dannifɛn d'a kɔrɔ tɛ tɛmɛ k'o don o tuma o de bɛ adamaden ka dolo ɲɛnamaya kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ siri b'u ko kan juguya b'u ko kan tɔɔrɔ b'u ko kan ani u nana sɔrɔ u ka daw tugunnen don o tuma i bɛ baara de kɛ baara a bɛ fana o de kɛ i n'a fɔ saridaba i n'a fɔ sɛnɛfɛn o de bɛ virisi min b'i ka dolo planète kɔnɔ o de b'o wuli ka bɔ yen ka k'o saniya o tuma ni ala deli min kɛ k'o bɛ sɔrɔ ka ɲɛ i bolo

Wala nka n'i ka ko dogolen a bɛ dibi la ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko ma o tuma i ma wuli ka ko ɲɛɲini nin ko tɛ n'i y'a ɲɛɲini ni ala sɔnna n'i y'a dɔn jaabi siraw bɛ dayɛlɛ i ye a tɛ bɔn i bɛ nin fɔ sa dimansiden bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ni nin i b'a sɔrɔ dɔ bɛ o b'a tɔɔrɔ kɔnɔ o ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a ma ɲɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ fana bɛ o fana bɛ hɛrɛ kɔnɔ ma foyi yɛrɛ kɛ bon o de ye jumɛn dimansi fana denw ka ko tɛ kelen ye
ayiwa nin yɔrɔ de bɛ yen a faamuya o tuma dimanche don lundi dolo bɛ se ka na dimanche kɔnɔ mardi dolo bɛ na dimanche kɔnɔna la mercredi dolo bɛ na dimanche kɔnɔ jeudi dolo bɛ na dimanche kɔnɔna la sam eh, vendredi dolo bɛ na dimanche kɔnɔ samedi dolo bɛ na dimanche kɔnɔ o tuma dimanche aw bɛɛ ye dimanche den nka a ko lahalaw tɛ kelen ye juma b'o walawala dɔɔni

Sabalibugu suguda boulangerie kɔrɔ o kare n'i donna n'i ko Firidawusi bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn n bɛ magali belebele namoro la i bɔra ka kuma dolo kan maa dɔ maa caman min i ka dolo filɛ a kɛ vocal ka jigin i kɛra jamana kɔnɔ i kɛra jamana kɔkan i ka ɲɛnɛmaya ɲɛɲini mun b'i ka dolo la mun kɛlen bɛ k'a tiɲɛ mun de bɛ yen qu'est-ce qui ça va pas mun bɛ yen belebele namoro la siri dun siri ye fɛn jumɛn ye
alihamudulilayi sefula siri ye fɛnba ye adamaden ka ko kɔnɔ siri de bɛ adamaden da dugu hali ka se ka wuli ka bi ka dilan a bɛ gɛlɛya i ma hali maaw ka se ka hɛrɛ min ɲɛsin i ma a sira bɛɛ lajɛlen bɛ datugu e yɛrɛ fɛnɛ kan ka wuli ka hɛrɛ sɔrɔ sira fɛn fɛn fɛ i tɛ se k'a si ladilen kɛ wa ko fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka dayɛlɛ e ma o bɛɛ lajɛlen bɛ datugu e ma i b'a sɔrɔ e bɛ ko ba kelen kɛ sa e tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a nka dɔ bɛna kelen k'i kɛrɛfɛ o bɛ fan bɛɛ kɛ hɛrɛ ka taa sɔrɔ e ma ɲɛ sɔrɔ a la siri de bɛ nin lase hadamaden ma a tɛ tɛmɛ o kan siri man ɲi dɛ o tuma siri in filɛ nin ye n'ala ka dɛmɛ ye Adamaden bɛ se k'i yɛrɛ siri ko maa dɔ fɛnɛ bɛ se k'i baara k'i dabali k'i siri fɛnɛ walima i yɛrɛ dalakan bɛ se k'i minɛ fɛnɛ k'i siri walima i bɛ don kokɛbali dɔ la min bɛ kɛ sababu ye k'i siri fɛnɛ o tuma siri ni cogoya kɔrɔ de bon ni siri bɛ hadamaden na a ka gɛlɛn ka se ka ɲɛ sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen na bɔn a ko misali bɛ cogo min na a b'i n'a fɔ hadamaden mɔgɔ min bɛ yen ni e ye nafolo kɛsu bila ba kɔfɛ k'a fɔ karisa nin i ta de n'i sera ka taa ta nka a tigilamɔgɔ sen n'a bolo fila bɛɛ lajɛlen siri a bɛ ba dankan dɔ in na est-ce que a bɛ se k'a sɔrɔ a man nɔgɔn a tɛ se k'a sɔrɔ dɛ nka n'i y'a juru in foni ka bɔ a tigɛ la k'a sen nabila a bɛ solution fɛn fɛn kɛ a b'o solution kɛ mun kama a tigɛ bɛ se ka da a ka sanu in kan a b'a ta hali n'a bɛ don kulun kɔnɔ walima n'a bɛ kulun karaba de a b'o de kɛ bɔn nin yɔrɔ la n bɛna exemple fɛnɛ kelen di mɔgɔw ma fɛnɛ n'ala ka dɛmɛ mhm. fo mɔgɔw fɛnɛ k'a dɔn de baara mana kɛ cogo cogo siri mana tigɛ cogo cogo mhm. o t'a yira k'i sigilen k'ala bɛna boli kan koyi wuli ka dɔ kɛ dɛ mhm. o tuma ni sanu bɛ a ka kɔfɛ ni juru kɔni tigɛra ka bɔ i la kɔni o ye ala y'o garisɛgɛ d'i ma ka solution kɛ walasa i bɛ taa ta i yɛrɛ b'o fɛɛrɛ tigɛ o tuma bɛɛ k'i jija ni ala ka dɛmɛ inshallah o tuma siri bɛ nin position de la tuma dɔ la siri fɔlɔ ko hadamaden bon o tuma i ka taa lahara tuma dɔ la o ka fisa o k'i siri parce que siri ye fɛn dɔ de n'a bɛ hadamaden na k'i bɔ i ka taa lahara o ka fisa k'i siri cogo dɔ la ala kana an siri siri man ɲi bari i bɛ kɛ maalankolon de hadamaden ɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa voilà mɔgɔw bɛ ka lagosi ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen da i kan k'a fɔ k'i tɛ ka se ka foyi kɛ ka taa sɔrɔ i yɛrɛ semana ko tɛ o dɔ de b'a fɔ ko hali saya ka fisa ne ma ni balo ye mm. ayiwa i b'a dɔn o bɛ yɔrɔ min na a man nɔgɔn mm-hmm. bɔn maa minnu bɛ nin kɛ u k'o dabila mm-hmm. hadamaden a ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn avansi ɲɛfɛ mm-hmm. sani ka dɔ dabali ka dɔ siri ka dɔ juguya mun kama a kana fɛn sɔrɔ o tuma ni o ye hɛrɛ yɛrɛ ɲɛɲini ka kɛ o tɛ dɔ fara e kan wa o ye dɔ fara ale fɛnɛ kan ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la du bɛ bɔ nɔgɔ la kabila bɛ bɔ nɔgɔ la o tuma hadamaden i yɛrɛ ɲini o ka fisa i ka mɔɔ ɲini

Bari Sefula n'i y'a jate minɛ, unhun, ee dɔnnimɔgɔ bɛ fɛn caman kalama dɔɔni, unhun, wala, tuma dɔ la a t'a dɔn i n'a fɔ a b'o bɛɛ dɔn n'a ka dɔnni ye, unhun, bari Ala m'a bɛɛ dɔn di maa ma, unhun, nka a bɛ dɔ fɛnɛ faamu fɛnɛ sɔrɔ ni kumaɲɔgɔnya ye, unhun, n'i y'a jate minɛ an bɛ émission minnu kɛ, unhun, ani maa minnu yɛrɛ bɛ wuli ka se an ma u mago ɲɛw la, unhun, dɔw bɛ yen hali ka se ka baara fɛn kɛ a ka gɛlɛn u ma. tellement da tugulen don juguya b'u kan tɔɔrɔ b'u kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn u ma u tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ hali saraka min bɛ yen a ka se ka bɔ walasa u ka ko bɛ se ka dayɛlɛ o tuma dɔw yɛrɛ b'i wele karamɔgɔ n'i ma ɲɛnama sababa foyi man ɲi o bɛ kɔkan cogo min na o bɛ dugu yɛrɛ fana kɔnɔ yan bon o de hukumu kɔnɔna la ne yɛrɛ fana sigi ka miiri bon n'a ma ye hadamaden n'i ye dɔnnibaa ye i fana ka nɔgɔya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ i ka hinɛ ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ a kuma maa koliji bɛɛ t'i sɔrɔ ko bɛɛ tɛ fɛn ko ye wa setigi ala bɛ maa sara ka ta sɔrɔ ni si minɛ tɛ o de hukumu kɔnɔna la an y'an jija ka bɔ ni siritigɛlan dɔ ye k'a bila bɛɛ lajɛlen kama o tigilamɔgɔ kama ani maa wɛrɛw kama a kuma siritigɛlan in wari ko tɛ prix foyi ko tɛ nka e yɛrɛ se mana kɛ min ye k'a kunmabɔ ni o ye i b'o envoyer siritigɛlan in dɔ bɛ ta k'a d'i ma awɔ morikɛ n'i y'a fɔ tan ala ka dɛmɛ
sefula ne de y'a fɔ n m'a fɔ n kunfɛ fɛnɛ wa n y'a ɲini k'a dabɔ kama mun kama mɔgɔ bɛ se ka lafiya o tuma ni fɛn bɔra dusukun kɔnɔ ka ban n'i ye o sabati ala kama k'i jigi da ala kan i ɲɛ tɛ jɔ mɔgɔ ka sɔrɔ la i y'a faamu a dabɔ ko ne ni min se kɛra min ye dɔrɔn siritigɛlan de filɛ nin ye sefula i se kɛra min ye i se kɛra min ye dɔrɔn mali kɔnɔ mali kɔ mali kɔnɔ mali kɔkan n'i y'a di karamɔgɔ ne se bɛ nin ye o tuma n b'a kunmabɔ nin na a bɛ ta a bɛ d'i ma a kɛcogo bɛ f'i ɲɛna wa i bɛ nafa sɔrɔ la fɛnɛ n'a taara a bɛ siri tigɛ o a bɛ siri tigɛ i bɛ nafa sɔrɔ la fɛnɛ n'ala ka dɛmɛ sefula morikɛ a bɛ siri tigɛ ee o tuma an tɛ bɔ ni fɛn ye ten surtout i bɛna fɛn min di mɔgɔw ma dancogo la a tɛ tɛmɛ o kan bon o de hukumu kɔnɔna la n bɛ dɔ f'i ye siritigɛlan kan pour que k'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko fɛn lankolon tɛ a bɛ ka bɔ ka di mɔgɔ ma de sefula i bɛ nin siritigɛlan min na nin ye donso ka dalilu de ye donso donso ka dalilu de siritigɛlan ye nin ye cogo di très bien mhm. donsokɛ a bɛ se ka wuli a bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ se ka semaine kelen kɛ semaine fila kɛ dɔgɔkun fila kɛ a b'a la ka sogo ɲini a tɛ sogo fagata sɔrɔ mhm. n'a kamanaganna ka dɛsɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'ala sɔnna nin don masina ne bɛ sɔn ka sogo dɔ faga mhm. nin jiri ni nin labɛn de bɛ a bɛ taa a b'a k'a kɛcogo la a b'i ko a la tile kelen tile fila tile saba na a ni sogo bɛ jigin so
an foli bɛ donso ye o tuma dɔnni in bɔra yen de o tuma a dabɔlen tɛ i n'a fɔ donso dɔrɔn kama a dabɔlen bɛ ɲininikɛla bɛɛ de kama bari donso ka ɲinifɛn de ye sogo ye o tuma ɲininikɛla o ɲininikɛla bɛ yen ni blocage de b'i ka kow ɲɛma n'i ye siritigɛlan in ta k'a kɛ o tuma kɛmɛ sara o kɛmɛ sara sefula bi kɔnɔntɔn b'a fɔ alihamudulilayi bari ala ma fɛn bɛɛ lajɛlen se di mɔgɔ ma o ye tiɲɛ ko dɔnnibaga fana ka jɛnɛ o de ye a faamuya o de hukumu kɔnɔna la a kuma gɛlɛya tɛ a kɔnɔna la a kuma a bɔra de fana k'a di nɔgɔya de fana kama i se mana kɛ min ye dɔrɔn bɔ dɔrɔn a bɛ d'i ma mun kama minnu fana bɛ weleli kɛ sani k'u labila ten i tɛ se ka fɛn kɛ i tɛ se ka fɛn kɛ a dun bɛ degun dɔ fana kɔnɔ a kan ka se ka bɔ o degun kɔnɔna la sefula fana k'i jija ka se ka ko dɔ k'a tigɛ min bɛ se ka bɔ a tɛ tɛmɛ o kan ɔ m'a fɔ bɛɛ siritigɛlan nin filɛ ko n'i se kɛra min i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ kan n'i y'a kuma bɔ ni min jɔn fɛnɛ i bɛ fɛn a y'a bɔ a ŋaniya la ala kama i fɛnɛ mana fɛn dɔ se to ye k'i ban k'o di i mana ta ni ŋaniya ala b'i dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ala b'a jaabi i bolo ten o tɛ tiɲɛ morikɛ a wulibali don dɛ nɔgɔya ka kɛ diɲɛ bɛɛ o ye tiɲɛ o yɛrɛ de y'an ka laɲini n'a y'a diya ka diɲɛ diɲɛ ma fu mais n'a fɔra e ma ko nɔgɔya de kɛra e ye i ka n'a ta fɛn min mana k'i ye ɔ ni e yɛrɛ nana bakiloya i yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ma fɛn min se bɛ e jiginna o b'o jigɔrɔ mhm. kunufɛn sinama di mhm. da la i ma morikɛ janfa i yɛrɛ de janfa sabu ala b'e dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o tɛ la min se b'i ani min kari b'i la kana jɔ kana caya jateminɛ kana dɔgɔya jateminɛ n'a ta n'ala ka jɛ a bɔ ŋaniya min na a bɛ siri tigɛ ni miliyɔn b'i kun na n'o ye i ka n'a ta waa fila ni kelen de b'e bolo n'a ta o de don siritigɛlan o tɛ ni miliyɔn b'i kun fɛnɛ na n'a ye waa tan de b'i kun waa mugan de b'i kun n'a ta

Bari ne ma foyi ye ko dɔnni bɛ dɛsɛ o la dugukolo kan fo ni ala banna sefula ala de ta ye diɲɛ ala ye dɔnni fɛnɛ da ka fanga de di dɔnni ma sefula ye sanu jaman ni dɔw kama o kuru dɔnni b'a sama ka na hakikatan bil haki i b'a sɔrɔ wa a tɛ k'ali waati jan ko fɛnɛ n'ala ka dɛmɛ i y'a faamu o kuma preuve caman b'an bolo an ye minnu baara n'i ye dɔnni jate minɛ ni ala ka dɛmɛ ni o de ye sanu baara ni fɛnw ye bari ala ye danni kɛ a ye tilali kɛ mɛlɛkɛ ni jinɛ ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma a ye tilali jumɛn de kɛ mɛlɛkɛ ni jinɛ ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ setigi ala a ye dɔnni da ka dɔnni tila k'o di mɛlɛkɛw ma mɛlɛkɛw de b'o sigi sigi u bɛ san ba fila kibaruyaw f'i ɲɛna ala de y'a dɔnniya d'u ma sefula ye ni ala ye fɛn min di mɔgɔ ma a y'o di ma de pour que n ka misaliya f'i ɲɛna jɔnw k'a dɔn ala de ko dɔ da k'u bila ko dɔ kɔnɔ ni nin kɛra nin ko in bɛ kɛ wa ni ala de nin ko in sabati nin ko in na wa n ye nin se in di nin ko in ma e ma a jate minɛ wa o kuma sa ale ka sabati ani ala ale danni mankutu min ye mhm. toujours n'i y'ale fa ka to ka nɛnɛ bɔ ka don a yɛrɛ se t'o la ala kelen ka nin dilan ka bɛn n'o de o kuma n'i m'o fɛnɛ faamu mangoro den fɛnɛ ala ye mangoro n'i ye mangoro min turu mali la yan mhm. ani min turu bɛ faransi n'a kɛra a bɛɛ ye mangoro de ye o bɛ dugukolo kan o kuma ala ye mangoro mankutu di mangoro ma o mhm. kuma ala de fɛnɛ dɔnni fɛnɛ dilan ka dɔnni don mɛlɛkɛ la dɔnni min bɛ mɛlɛkɛ la a jaka t'a la a t'a dɔn ayi non non ala de dɔnni b'u ta ye fo n'ale fusamancɛ kɛ maa min ye kɔni setigi ala a b'a yɛrɛ sago la o ye tiɲɛ ɔ n'i ma da o la o tuma tumana min na ala ko mɛlɛkɛw ma ko ne ala bɛna danni kɛ k'a bila dugukolo kan n bɛna nɔrabila kɛ dugukolo kan ni o de ye kalifa ye o y'a sɔrɔ danfɛn fɔlɔ minnu bɛ dugukolo olu bɔra yen a tuma mɛlɛkɛw ko ala ma k'e bɛna mɔgɔ dan k'u bila dugukolo kan minnu bɛna ɲɔgɔn faga u bɛna ɲɔgɔn joli bɔ ala k'ale bɛ fɛn dɔn mɛlɛkɛw tɛ min dɔn mɛ mɛlɛkɛw ka kuma dɔ kɛra tiɲɛ ala ye min sabati a ye min dɔnniya d'u ma bi bi in na an bɛɛ tɛ ka ɲɔgɔn faga joliw tɛ ka bɔ yɔrɔ bɛɛ a kuma ale y'a dɔnni d'u ma kabini an ma dan fana a kuma dɔnni dira mɛlɛkɛw ma detayi caman de b'a hadamaden bɛ se k'a faamu cogo min na a kuma n bɛ dan o yɔrɔ la a kuma setigi ala nana jumɛn kɛ a ye nafolo dilan nafolomafɛnw dilan k'o kalifa k'o tigiya di jinɛw ma a se foli banto la nafolo tigiyaw bɛ jinɛw de bolo n'i y'o fɔ sa dɔ b'a fɔ ko wari ko olu ma jinɛ wari ye non o ko tɛ o e tun bɛ wari biye min ta ka da don fɛn min na fɛn bɛ bɔ dugukolo dɔ sanu ni jaman a tuma ala y'a gundo n'a setigiya kalifa mɛlɛ jinɛw de ma a tuma wari bɛ ɲini olu de kama wa n'i ye sanu sɔrɔ dɔrɔn wari mugu b'i bolo i ye jaman sɔrɔ dɔrɔn wari mugu b'i bolo o tuma ala ye ko gundo kalifa min bolo a y'o mankutu to bolo mɔgɔ t'a yɛrɛ k'ala tɛ se ka se di mɔgɔ wɛrɛ ma o tuma ni ala ka dɛmɛ nafolo se ani sanu se ani jaman se a gundo bɛ mɛlɛkɛw de bolo jinɛw de bolo o de kun kɔnɔna la o tuma masa solomana jinɛw ye labɛn dɔ dilan ka d'a ma palɛ la a palɛ ɲɔgɔn ma na wa ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna tuguni jinɛw de tun bɛ sanu bɔ ani jaman bɔ dugukolo jukɔrɔ ka na dilan ka kuma kisaw ka jan nka n b'a surunya ka ye mɛ tuma dɔ la i bɛ kuma dɔnni kɔnɔ f'i k'a detaye walasa mɔgɔ bɛ se k'a faamu o tuma ala nana jate fana dilan k'a di hadamaden ma jate de bɛ hadamaden bolo o tuma jate de fana bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɔn n'a bɛɛ lajɛlen dɔnni ye i b'i sago k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de kama setigi ala yɛrɛ ko k'a ye kalo da ka kɛ

Ɛɛ ayisa ani sɛki mamadu ni dɔgɔ mohamɛdi mamadu ala kira tɔgɔma feereda kapitali bi an bɛ an sumaya ba kɔrɔ belebele kuma dɔ maa y'o faamu sanu ani jaman baaralaw da se a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na bɛɛ lajɛlen ka kɔntakite jigin watisapu nimɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ bi cɛw bɛ ka fɛn dɔ ɲini musow bɛ k'a ɲini denmisɛnninw bɛ boli a nɔfɛ mɔgɔkɔrɔba bɛ boli a nɔfɛ cɛ ni muso denmisɛn fara mɔgɔ sifin fara sijɛ kan diɲɛ bɛ kule la a fɛn sinama nɔfɛ belebele a fɛn jɔyɔrɔ b'an na a ye si jɔyɔrɔ t'an na tuguni a fɛn jɔyɔrɔ b'an na a ye saya jɔyɔrɔ t'an na tuguni a fɛn jɔyɔrɔ b'an na hali kiyama kɛnɛ jɔli jaganama ni alijinɛ o jɔyɔrɔ tɛ yen bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a fɛn fɛnma la o ye fɛn jumɛn ye nafolo cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan nafolo ko jɔyɔrɔ de bɛ bɛɛ la an y'a mɛn k'a fɔ nafolo baara dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ sifatulayi nafolo baara sifatulayi ani sefulayi kun bɔ maa caman bɛ yen a bɛ se ka nafolo baara sefulayi tɛ la sefutulayi sifatulayi a bɛɛ ye kelen mɛ tacogo tɛ kelen morikɛ i ko nafolo baara n'a b'i bolo n'i sigilen b'a kan n'i bɛ k'a baara maa ye k'i to nin azi la ni mɔgɔ bɛ ka jaabi sɔrɔ a la belebele n bɛ fɛ k'i ɲininka nafolo baara nin tiɲɛ bɛ halisa wa i kɔni y'a baara maa dɔ ye nafa sɔrɔ mɛ tiɲɛ b'a ko la halisa wa sabu maa yɛrɛ sigi a la i y'a baara maa min olu de b'a tiɲɛ dɔn mɛ maa min bɛ k'an filɛ sa olu t'a tiɲɛ dɔn a tiɲɛ dɔ f'u ye sefulayi ni ala ka dɛmɛ sefula bilayi tiɲɛ bɛ nafolo baara la ko ni setigi ala b'i ka dugawu jaabi wari ko bɛ ala de bolo wa bɛ kuma ko o ko la setigi ala ka masaya to yen ko in bɛ sabati ye de sefula tiɲɛ bɛ nafolo baara la tiɲɛ bɛ ala deli la tiɲɛ bɛ ala deli la hakikatan i bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ ni ala ka dɛmɛ inshallah a kuma ni e maa dɔw la u b'a fɔ min ma ko misiri tubani ala kira ye dugawu k'a ye a ye nafolo caman sɔrɔ dɛ nka a tilala ka fili setigi ala ma o de kama n'i ye nafolo sɔrɔ i hakili t'i yɛrɛ la n'o tɛ i bɛ siraw jɛngɛ dɔɔni ni ala ka dɛmɛ nka o tɛ maa bali ɲini na silamɛya m'a kɛ haramu ye dɛ nka silamɛya bɛ laadilikanw de fɔ ko senfɛ i k'i janto i yɛrɛ la i b'i ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ kɔnɔ balo la hɛrɛ la cogo min na k'a lahara fana ɲuman fana a tɛ tɛmɛ o kan a kuma nafolo baara ni ɲininka la ni o ye sifatulayi sefulayi sifatulayi nafolo baara tiɲɛ b'a la hakikatan tiɲɛ ɲuman bɛ yen sefulayi nafolo baara kalitew caman dɔw bɛ ne bolo ni ala ka dɛmɛ n dalen b'a bɛɛ la wa a bɛɛ n'i y'a kɛ fana a bɛ kabako kɛ mɛ sifatulayi n ye fɛn ye a la fɛn min bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ wasa n'a bɛ mɔgɔ nisɔndiya ala sɔnna ne ye sifatulayi nafolo baara kɛ cɛ o cɛ sefula a si ka jaabi ma tɛmɛ kalo kelen kan a si ka jaabi a ma tɛmɛ kalo kelen kan ni ala ka dɛmɛ i bɛ ka kuma dɛ o yɛrɛ de ye danganiya sabati a la mɛ a kɛ wa ne komi n'i ye exemple ta i yɛrɛ kan o ye ko wɛrɛ de ye mɛ ale kɔni baarala n ma baara sira wɛrɛw fɔ dɛ bari nafolo baara sira wɛrɛw bɛ yen dɔw ta bɛ taa kalo saba kalo wɔɔrɔw la bon hali dɔw ta ka jaabi yɛrɛ ka suma halisa min kɛra mɔgɔ wɛrɛw ye u ka jaabiw ma bɔ fɔlɔ wala mɛ o de tɛ sifatulayi sifatulayi baarala cɛ o cɛ ɲɛna a si ta ka jaabi ma tɛmɛ kalo kelen kan sefula depuis tile saba dɔw b'u ka jaabi di bilayi mɛ mɔgɔ ka ko de tɛ kelen mɛ maa tɛ kuma ka wasa n'o tɛ sifatulayi sefulayi kabako de bɛ ale la i b'o dɔn ale bɛna fɔ i b'o za wagati de n'i ko sifatulayi o kɔrɔ de ko ala tɔgɔ tagasiraw ee sefula tiɲɛ bɛ sifatulayi la

bon tana tɛ a la k'a fɔ ko min bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu bari o fɛn ninnu caman bɛ ka tunu dɔɔni i n'a fɔ kolon wala n'a b'i la i tɛ sigi kolon kan i tɛ bɔ kolon fila camancɛ ɲɔgɔn cɛ wala bon olu de y'a tanama yɔrɔ ye bon ni ala ka dɛmɛ ani an bɛɛ lajɛlen bɛ laban yɔrɔ min na n'a tɛ ɲɛ min kɔ i n'a sɛbɛnnen tɛ jigin i n'a baara tɛ jigin

n'i ko iza wagati gindo nafolo baara c'est-à-dire gindo min yɛrɛ bɛ tile bi naani ani kelen ka iza wagati jaabi ye tile bi naani kelen kɔnɔna la a bɛ iza wagati kɔnɔ a bɛ kɛ iza wagati la o ye tiɲɛ sabu sabu i y'o min fɔ dɔ delila ka iza wagati baara a y'a jaabi bon o iza wagati min filɛ nin n'i ko iza wagati bɛɛ bɛ t'i miiri iza wagati sura bɛɛ de kun n'i y'a daminɛ iza wagati waa kɛlɛ don ka taa bila fo sura laban la iza wagati gindo tɛ yen ayi iza wagati sura bɛɛ tɛ a tile bi naani ni kelen baara k'a barika jaabi sɔrɔ a la ka se fula iza wagati sura bɛɛ ko tɛ n'i y'a mɛn iza wagati gindo de b'a kɔnɔ sabu iza wagati bɛ baara ma ye n'u bɛ résultat sɔrɔ cogo min e ka sifatula in fana bɛ baara ten sifatula in fana bɛ ten de nka n bɛna différence dɔ f'i n'a ɲɔgɔn cɛ parce que iza wagati filɛ n'i bɛ ale baara ni siri bɛ mɔgɔ la f'i ka siri tigɛ ka bɔ yen fɔlɔ a kuma a tigi ka se ka ka jaabi ye mais se fula o tɛ sifatula de la siri b'i la i ka ko datigɛ ko datigɛ ni sifatula baara se filiba a dabɔ ko ne ni min se kɛra min ye dɔrɔn siritigɛla ne filɛ nin se fula i se kɛra min i se kɛra min ye dɔrɔn mali kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan n'i y'a a di karamɔgɔ ni se bɛ ne ye o kuma n b'a a kuma bɔ ne na a bɛ ta a bɛ d'i ma a kɛcogo bɛ f'i ɲɛna wa i bɛ nafa sɔrɔ a la fɛnɛ n'a taara a bɛ siri tigɛ o a bɛ siri tigɛ i bɛ nafa sɔrɔ la fɛnɛ n'ala ka dɛmɛ se fula ye morikɛ a bɛ siri tigɛ ee o kuma an tɛ bɔ ni fɛn tɛ surtout i bɛna fɛn min di mɔgɔ ma dancogo la a tɛ tɛmɛ o kan bon o de kun kɔnɔna la n bɛ dɔ f'i ye siritigɛla kan pour k'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko fɛn lankolon tɛ a bɛ ka bɔ ka di mɔgɔ ma se fula i bɛ siritigɛla min na nin ye donso ka dalilu de ye donso donso ka dalilu de siritigɛla ye nin ye cogo di très bien mhm. donsokɛ a bɛ se ka wuli a bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ se ka semaine kelen kɛ semaine fila kɛ dɔgɔkun fila kɛ a b'a la ka sogo ɲini a tɛ sogo fagata sɔrɔ mhm. n'a kamanaganna ka dɛsɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'ala sɔnna nin don masina ne bɛ sɔn ka sogo dɔ faga mhm. nin jiri ni nin labɛn de bɛ a bɛ taa a b'a k'a kɛcogo la a di ko a la tile kelen tile fila tile saba na a ni sogo bɛ jigin so
an ka foli bɛ donso ye
a kuma dɔnni in bɔra yen de a kuma a dabɔlen tɛ i n'a fɔ donso dɔrɔn kama a dabɔlen bɛ ɲininikɛla bɛɛ de kama bari donso ka ɲinifɛn de ye sogo ye a kuma ɲininikɛla o ɲininikɛla bɛ yen ni blocage de b'i ka kow ɲɛma n'i ye siritigɛla in ta k'a kɛ a kuma kɛmɛ sara o kɛmɛ sara se fula bi kɔnɔntɔn b'a fɔ alihamudulilayi bari ala ma fɛn bɛɛ lajɛlen sen di bɔgɔ ma o ye tiɲɛ ye fo dɔnnibaga fana ka jɛn ni o de ye a faamuya o de kun kɔnɔna la a kuma gɛlɛya tɛ a kɔnɔna la a kuma a bɔra de fana k'a di nɔgɔya de fana kama i se mana kɛ min ye dɔrɔn bɔ dɔrɔn a bɛ d'i ma mun kama minnu fana bɛ weleli kɛ sani i k'u labila ten i tɛ se ka fɛn kɛ i tɛ se ka fɛn kɛ a dun bɛ degun dɔ fana kɔnɔ a kan ka se ka bɔ o degun kɔnɔna la se fula fana k'i jija ka se ka ko dɔ k'a tigi ye min bɛ se ka bɔ a tɛ tɛmɛ o kan n m'a fɔ bɛɛ siritigɛla nin filɛ ko n'i se kɛra min i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ kan n'i y'a kuma bɔ ni min jɔn fɛnɛ i bɛ fɛn a y'a bɔ a ŋaniya la ala kama i fɛnɛ mana fɛn dɔ se to ye k'i ban k'o di i mana ta ni ŋaniya ala b'i dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ala b'a jaabi i bolo ten o tɛ tiɲɛ morikɛ a wulibali don dɛ nɔgɔya ka kɛ diɲɛ bɛɛ o ye tiɲɛ o yɛrɛ de y'an ka laɲini n'a y'a diya ka diɲɛ ma fu mɛ n'a fɔra e ma ko nɔgɔya de kɛra e ye i kana ta fɛn min mana k'i ye ɔ ni e yɛrɛ nana bakiloya i yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma fɛn min se bɛ e jiginna o b'o jukɔrɔ mhm. kunufɛn sina m'a di mhm. da la i ma morikɛ janfa i yɛrɛ de janfa sabu ala b'e dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o tɛ la mhm. min se b'i ani min kari b'i la kana jɔ kana caya jateminɛ kana dɔgɔya jateminɛ n'a ta n'ala ka jɛ a bɔ ŋaniya min na a bɛ siri tigɛ ni miliyɔn b'i kun na n'o ye i ka n'a ta waa fila ni kelen de b'e bolo n'a ta o de don siritigɛlan o tɛ ni miliyɔn b'i kun fɛnɛ na n'a ye waa tan de b'e kun waa mugan de b'e kun n'a ta i bɛ min don ala ala b'i sara n'o a dabɔ kuma ala kama maa ka kɔrɔbɔ k'a la dɔn cɛ bɛ waa cɛ tɛ ala ka barika don maa bɛ ka taa ala ka barika don dɔrɔn dɔrɔn de sa vɛrɛte tura sosante tɛrɛ katoromante tɛrɛ katoromante sɛti sosante dusu n'an bɔra la sanu ni naani jama ni baarakɛbagaw

a ye tilali kɛ mɛlɛkɛ ni jinɛ ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma a ye tilali jumɛn de kɛ mɛlɛkɛ ni jinɛ ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ setigi ala a ye dɔnni da ka dɔnni tila k'o di mɛlɛkɛw ma mɛlɛkɛw de ko setigi sigi u bɛ san ba fila kibaruyaw f'i ɲɛna ala de y'a dɔnniya d'u ma sefula ye ni ala ye fɛn min di mɔgɔ ma a y'o d'i ma de pour que n ka misaliya f'i ɲɛna jɔn k'a dɔn ala de ko dɔ da k'u bila ko dɔ kɔnɔ ni nin kɛra nin ko in bɛ kɛ wa ni ala de ye nin ko in sabati nin ko in na wa n ye nin se in di nin ko in ma e ma a jate minɛ wa o tuma sa ale ka sabati ani ala ale danni mankutu min ye mhm. toujours n'i y'ale fa ka to ka nɛnɛ bɔ ka don a yɛrɛ se t'o la ala kelen k'a ni kelen ka bɛn n'o de ye o tuma n'i m'o fana faamu mangoro den fana ale ye mangoro n'i ye mangoro min turu mali la yan mhm. ani min turu bɛ faransi n'a kɛra a bɛɛ ye mangoro de ye bɛɛ bɛ dugukolo kan o tuma ale ye mangoro mankutu di mangoro ma mhm. o tuma ala de fana dɔnni fana dilan ka dɔnni don mɛlɛkɛ la dɔnni min bɛ mɛlɛkɛ la a jaka t'a la a t'a dɔn ayi non non ala de dɔnni b'u ta ye fana ale fasamacɛ ka maa min ye bari setigi ala a b'a yɛrɛ sago la o ye tiɲɛ ɔ n'i ma da o la o tuma tumana min na ala ko mɛlɛkɛw ma ko ne ala bɛna danni kɛ k'a bila dugukolo kan n bɛna nɔrabila kɛ dugukolo kan ni o de ye kalifa ye o y'a sɔrɔ danfɛn fɔlɔ minnu bɛ dugukolo olu bɔra yen a tuma mɛlɛkɛw ko ala ma k'e bɛna mɔgɔ dan k'u bila dugukolo kan minnu bɛna ɲɔgɔn faga u bɛna ɲɔgɔn joli bɔ ala k'ale bɛ fɛn dɔn mɛlɛkɛw tɛ min dɔn mais mɛlɛkɛw ka kuma dɔ kɛra cɛn ala ye min sabati a ye min dɔnniya d'u ma bi bi in na an bɛɛ tɛ ka ɲɔgɔn faga joliw tɛ ka bɔ yɔrɔ bɛɛ a kuma ale y'a dɔnni d'u ma kabiri an ma dan fana a kuma dɔnni dira mɛlɛkɛw ma déjà o caman de b'a la hadamadenw bɛ se k'a faamu cogo min na a kuma n bɛ da o yɔrɔ la a kuma setigi ala nana jumɛn kɛ a ye nafolo dilan nafolomafɛnw dilan k'o kalifa k'o tigiya di jinɛw ma a se foli banto la nafolo tigiya bɛ jinɛw de bolo n'i y'o fɔ sa dɔw b'a fɔ ko wari ko olu ma jinɛ wari ye n'o o ko tɛ o e tun bɛ wari biye min ta ka da don fɛn min na a fɛn bɛ bɔ dugukolo dɔ sanu ni jaman na o tuma ala y'a gundo n'a setigiya kalifa mɛlɛ jinɛw de ma o tuma wari bɛ ɲini olu de kama wa n'i ye sanu sɔrɔ dɔrɔn wari mugu b'i bolo i ye jaman sɔrɔ dɔrɔn wari mugu b'i bolo o tuma ala ye ko gundo kalifa min bolo a y'o mankutu to bolo mɔgɔ t'a yɛrɛ k'ala tɛ se ka se di mɔgɔ wɛrɛ ma o tuma ni ala ka dɛmɛ nafolo se ani sanu se ani jaman se a gundo bɛ mɛlɛkɛw de bolo jinɛw de bolo o de kun kɔnɔna la o tuma masa solomana jinɛw ye labɛn dɔ dilan k'a d'a ma palɛ la a palɛ ɲɔgɔn ma na wa ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ na tuguni jinɛw de tun bɛ sanu bɔ ani jaman bɔ dugukolo jukɔrɔ ka n'a dilan o tuma kisaw ka jan nka n b'a surunya ka ɲɛ mɛ tuma dɔ la i bɛ kuma dɔnni kɔnɔ f'i k'a detaye walasa mɔgɔ bɛ se k'a faamu o tuma ala nana jate fana dilan k'a di hadamaden ma jate de bɛ hadamaden bolo o tuma jate de fana bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn k'a bɔ n'a bɛɛ lajɛlen dɔnni ye i b'i sago k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jate fana b'a di o de kama setigi ala yɛrɛ ko k'a ye kalo da ka kɛ

Eh, ayisa ni sɛk eh, mamadu ni dɔgɔ mohamɛd magadu ala kira tɔgɔma firidawsi a diinɛ kapitali bi an bɛ yen an bɛ sumaya ba kɔrɔ yan belebele kuma dɔ maa y'o faamu san bi naani jama baaralaw firidawsi ko a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na bɛɛ lajɛlen k'an kɔntakite an jigin watisapu kɔnɔ nimɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ bi cɛw bɛ ka fɛn dɔ ɲini musow bɛ k'a ɲini denmisɛnninw bɛ boli a nɔfɛ mɔgɔkɔrɔba bɛ boli a nɔfɛ cɛ ni muso denmisɛn fara mɔgɔ sifin fara sijɛ kan jama bɛ kule la a fɛn sinama nɔfɛ belebele a fɛn jɔrɔ b'an na a ye si jɔrɔ t'an na tuguni a fɛn jɔrɔ b'an na a ye saya jɔrɔ t'an na tuguni a fɛn jɔrɔ b'an na hali alikiyama kɛnɛ jɔli jahanama n'a ye o jɔrɔ tɛ yen bɛɛ lajɛlen jɔrɔ b'a fɛn fɛnma la o ye fɛn jumɛn ye nafolo cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan nafolo ko jɔrɔ de bɛ bɛɛ la an y'a mɛn k'a fɔ nafolo baara dɔ bɛ yen n'a ma fɔ sifatulayi nafolo baara sifatulayi ani sefulayi kun bɔ maa caman bɛ yen a bɛ sigi nafolo baara sefulayi la sefulayi sifatula a bɛɛ ye kelen mɛ tacogo tɛ kelen morikɛ i ko nafolo baara n'a b'i bolo n'i sigilen b'a kan n'i bɛ ka baara maa ye k'i to ni azi la ni mɔgɔ bɛ ka jaabi sɔrɔ a la belebele n bɛ fɛ k'i ɲininka nafolo baara nin cɛn bɛ halisa wa i kɔni y'a baara maa dɔw ye nafa sɔrɔ mɛ cɛn b'a ko la halisa wa sabu maaw yɛrɛ sigi a la i y'a baara maa min olu de b'a tiɲɛ dɔn mɛ maa min bɛ k'an filɛ sa olu t'a tiɲɛ dɔn a tiɲɛ dɔ fili sefulayi ni ala ka dɛmɛ sefula bilayi cɛn bɛ nafolo baara la ko ni setigi ala m'i ka dugawu jaabi wari ko bɛ ala de bolo wa i bɛ kuma ko o ko la setigi ala ka masaya to yen ko in bɛ sabati yen sefula tiɲɛ bɛ nafolo baara la tiɲɛ bɛ ala deli la tiɲɛ bɛ ala deli la hakikatan i bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ ni ala ka dɛmɛ inshallah a tɛ a kuma ni e ma dɔw la u b'a fɔ min ko misiri tubani ala kira ye dugawu k'a ye a ye nafolo caman sɔrɔ dɛ nka a tilala ka fili setigi ala ma o de kama n'i ye nafolo sɔrɔ i hakili t'i yɛrɛ la gɔntɛ i bɛ siraw jɛngɛ dɔɔni ni ala ka dɛmɛ nka o tɛ maa bala ɲini na silamɛya m'a kɛ haramu ye dɛ nka silamɛya bɛ laadilikanw de fɔ ko senfɛ i k'i janto i yɛrɛ la i b'i ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ kɔnɔ balo la hɛrɛ la cogo min na k'a lahara fana ɲuman fana a tɛ tɛmɛ o kan o tuma nafolo baara ni ɲininkali la ni o ye sifatulayi sefulayi sifatulayi nafolo baara tiɲɛ b'a la hakikatan cɛn ɲuman bɛ yen sefulayi nafolo baara kalitew caman dɔw bɛ ne bolo ni ala ka dɛmɛ n dalen b'a bɛɛ la wa a bɛɛ n'i y'a kɛ fana a bɛ kabako kɛ mɛ sifatulayi n ye fɛn y'a la fɛn min bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ wasa n'a bɛ mɔgɔ nisɔndiya ala sɔnna ne ye sifatulayi nafolo baara kɛ cɛ o cɛ sefula a si ka jaabi ma tɛmɛ kalo kelen kan a si ka jaabi a ma tɛmɛ kalo kelen kan ni ala ka dɛmɛ i bɛ ka kuma dɛ o yɛrɛ de ye danganiya sabati a la mɛ a kɛ wa ne komi n'i ye exemple ta i yɛrɛ kan mhm. o ye ko wɛrɛ de ye mhm. mɛ ale kɔni baara la n ma baara sira wɛrɛw fɔ dɛ mhm. bari nafolo baara sira wɛrɛw bɛ yen dɔw ta bɛ taa kalo saba kalo wɔɔrɔ la bon hali dɔw ta ka jaabi yɛrɛ ka suma halisa min kɛra mɔgɔ wɛrɛw ye u ka jaabiw ma bɔ fɔlɔ wala mɛ o de tɛ sifatula ye sifatula in baarala cɛ o cɛ ɲɛna a si ta ka jaabi ma tɛmɛ kalo kelen kan sefula depuis tile saba dɔw b'u ka jaabi di bila mɛ mɔgɔ ka ko de tɛ kelen mɛ maa tɛ kuma ka wasa n'o tɛ sifatulayi sefulayi kabako de bɛ ale la i b'o dɔn ale bɛna fɔ i b'aw iza wagati de n'i ko sifatulayi o kɔrɔ de ko ala tɔgɔ tagasiraw ee sefula cɛ ni sifatulayi la

bɔn tana tɛ a la k'a fɔ ko min bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu bari o fɛn ninnu caman bɛ ka tunu dɔɔni i n'a fɔ kolon wala n'a b'i la i tɛ sigi kolon kan i tɛ bɔ kolon fila camancɛ ni ɲɔgɔn cɛ wala bɔn olu de y'a tanama yɔrɔ ye bɔn ni ala ka dɛmɛ ani an bɛɛ lajɛlen bɛ laban yɔrɔ min na n'a tɛ ɲɛ min kɔ i n'a sɛbɛnnen tɛ jigin i n'a bara tɛ jigin

n'i ko iza wagati gindo nafolo baara c'est-à-dire gindo min yɛrɛ bɛ tile bi naani ani kelen mhm. ka iza wagati jaabi ye tile bi naani kelen kɔnɔna la a bɛ iza wagati kɔnɔ a bɛ kɛ iza wagati la o ye tiɲɛ sabu sabu i y'o min fɔ dɔ delila ka iza wagati baara ye n y'a jaabi
bɔn o iza wagati min filɛ nin mhm. n'i ko iza wagati bɛɛ bɛ t'i miiri iza wagati sura bɛɛ de kunna n'i y'a daminɛ iza wagati b'a kɛlɛ don ka taa bila fo sura laban la mhm. iza wagati gundo tɛ yen mhm. ayi iza wagati sura bɛɛ tɛ a tile bi naani baara ni tile bi naani kelen baara k'a baara i ka jaabi sɔrɔ a la ka se filɛ iza wagati sura bɛɛ ko tɛ n'i y'a min sa wagati gindo de b'a kɔnɔ sabu sa wagati bɛ baara maa ye n'u bɛ résultat sɔrɔ cogo min e ka sifatula in fana bɛ baara ten sifatula in fana bɛ ten de nka n bɛna différence dɔ f'i n'a ɲɔgɔn cɛ parce que sa wagati filɛ n'i bɛ ale baara ni siri bɛ mɔgɔ la f'i ka siri tigɛ ka bɔ yen fɔlɔ o tuma a tigi ka se ka ka jaabi ye mais si filɛ o tɛ sifatula de la o t'ale la ayi siri b'i la i ka ko datugu ko datugu ni sifatula baara se fili ba

i yɛrɛ kumana kun min na i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ a bɛ bɔ ka taa diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ jaman baarala ani sanu baarakɛbagaw ka na se cɛya fura ni tuntun tuntun kɔnɔdimi muso ka bana ani denko ko bɛ maa min na ka na se ko caman ma parce que i yɛrɛ y'a fɔ dɔnni bɔyɔrɔ ye tumutu ye maa maa mago bɛ firidawusi la a sigilen bɛlɛ bɛ sabalibugu

Ka baba ni kɔni kan b'a dɔ fo bafla don kɔrɔba dugumakolo sanfɛ n b'a fɔ ka bɔra bɛɛ fo ka ma bɛɛ fo jinɛinɛkɔrɔ kan ka bɛɛ fo burukina bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen a fa a bɛɛ lajɛlen fila matila ta la a kami waati